anthu okondana kusiriritsa Mhm. chikondi ndi chinthu cha mtengo wapatali chimapangitsa chilichonse kuoneka chowala koma kodi ndi zoonadi padangokhala kel ndi desire adali anthu awiri okondana amene anthu ambiri ankasirira palibe amene sankadziwa za awiriwa kukawale mu mzinda wa lilongwe ena nkumati anthu okondana kusiriritsa komabe sipamalephera ena omati osamasilira zilizonse zidzathera misonzi izi pa chilungamo chikondi cha kel ndi desire chinalidi chosiliritsa ankaseka kusewera pafupifupi chilichonse ankachitira limodzi awiriwa ankalota za tsogolo lawo lodzadza ndi chimwemwe ndipo adalonjezana kuti chikondi chawocho malire ake ndi mpaka mpaka pena mu chizungu desire ankamuuza bwenzi lakelo kuti Kelly amamuyitana momunyadira namapitiriza kuti forever and always I'll be by your side Kelly namamuyang'ana Desire nati D and what else Desire na amati I'll be your defender ndipo Kelly adamukhulupiriradi Desire chikondi chawo chidali chotsekemera koma moyo sipanganika zamawa sizidziwika tsiku lina pamene awiriwo adali mnyumba mwa kel atasamirana pamwendo kwinako akusewera desire adakhosomola osati kamodzi ayi adakhosomola nkukhosomolanso kenaka adakhosomola magazi mwazi udasesereka pa dzanja lake kel adachita mantha pamene adagwira thupi la bwenzi lake lokondedwalo likunjenjemera adapita naye ku chipatala matenda ake adali ankhanza impsyo impsyo ya desire idali kusagwira bwino ntchito ndipo amafunika impsyo yatsopano koma vuto lidali loti mtengo womwe akuchipatala adawauza udali woposa mapezedwe a anthu awiriwa koma kel sadafune kutaya chikhulupiriro matendawa sadagonjetse chikondi chomwe adali nacho pa desire adayamba kusaka ndalama pamene kel adali kuyang'ana ndalama desire adali atagonekedwa mchipatala matenda ake akunka nakulirakulira tsiku ndi tsiku pofunitsitsa kumpulumutsa bwenzi lake kel adagulitsa nyumba yake koma ndalama simakwanira adapita kwa bambo ake kukafuna chithandizo atate chonde ndiloleni ndigulitse ng'ombe moyo wa desire uli pa chiopsezo nkhope ya bambo ake idasintha adati alibe bambo ake ameneyo si mkazi wako ngati ukuganiza kuti ugulitsa ng'ombe zanga walemba m'madzi ng'ombe za ine ayi adadzadza bambo ake a kel atalankhula choncho adachoka nkumusiya yekha kel atakhala pa mpando ati mamuna salira adaliratu mwana wa mamuna kukadakhala kotheka akadatha kugulitsa impsyo yake kuti apeze ndalama zopulumutsira bwenzi lake nkhani yabwino mayi ake atamuona mwana wawo akulira adamupeza pamene adakhalapo namupatsa pepala lomwe padali nambala ya lamya namuwuza kuti ayimbe pa nambalayo koma asagulitse ng'ombe zonse kel adasangalala nayimbira nambala ija ndipo munthu wa mmayi adabwera kudzagula ng'ombe namutumizira kel ndalama ndi ndalama zimenezo desire adalandira chithandizo chomwe ankafunikira adakhalanso wathanzi komano kel adasauka tsopano adagulitsa chilichonse chomwe adali nacho moti foni amagwiritsa ntchito idali mose wa lero koma kel adalibe nazo ntchito chikondi chawo chidali cholimba moti umphawi udalibe upo pakati pa iwo izi ndi zomwe kel ankaganiza chabe sadadziwe za mumtima mwa nzakeyo desire adasintha adayamba kubwera pakhomo usiku adayamba mwano nkumadzipatula anthu ambiri a mu kawale adamuona ali ndi njonda ina kel atauzidwa izi sadafune kukhulupirira desire wake sangamupange chipongwe choterechi kumbaliku desire adali akumwerera nkumamwererana ndi njonda ina ija kel adamudikirira desire usiku umeneyo koma desire sadabwere mpaka mbandakucha kel adadikirirabe amafuna kumulankhula desire zakukhosi kwake adayamba nkumuuza kuti d ndamva zoti ukumauza anzako kuti ndimakukakamira ukumandikamba kumbali kuti vinyo adatha nkakutsamira pa chifuwa pakopo ndithu ndikumamva anthu akundiwowoza ine desire sadamuyankha adangoti i can't do this anymore adathetsa chibwenzi mu chizungu Kel pofuna kuti zisatero adayamba kumukumbutsa Desire za chikondi chomwe awiriwa adali nacho nati, D, I hope you remember when you said forever and always you'll be by my side. You said you'd be my defender. Pano nde zalowa matempa. You know I miss our time together. Bwanji sunandiuze kuti udzandisiya chonchi. sunandiuze bwanji kuti focus yako ili pa wina lonse lija linali bodza zikundivuta kumvetsa what went wrong my darling desire chonde my darling ndinkachimwa cholinga iwe upulumuke ndinkalakwitsa cholinga iwe usalakwe ndinkakonza njira kuti usaterereke ndinkati ukuphunzira koma osadziwa ukuphunzira kukonda ena i hope you remember monse momwe kel amalankhula desire adali kumvetsera amalira misonzi chochocho ikutsika m'masaya mwake ino ngati asintha kel adapitiriza ndikuti d tinkauzana zinsinsi pofuna zoopa zathu unandiuza zomwe umakonda ndi zomwe zimakuliritsa inenso ndinatsekula mtima wanga ndikukugawira zopewera zanga koma sunanene mawu oti udzandisiya pa mphepo kel adapitiriza kuyankhula mu chingerezi nati to the moments we never shared

sunandiuze bwanji kuti udzandisiya chonchi sunandiuze bwanji kuti focus yako ili pa wina i hope you remember desire sadayankhe amangolirabe ngati asintha koma ayi ndithu tsiku lina njonda yake ija idabwera kudzamusiya pa galimoto yake udali usiku Kel atatuluka panja adaona desire wake akusekerera. Usinini uli pa mtunda, mano ake oyera bwino akuthwanima mgalimoto pomwe desire ndi njonda yake yamafuna kupsopsonana. Kel adadzambatuluka pamene adayima, natenga mpeni nkulasa njondayo. What have you done? adakuwa desire. Zachisoni njondayo idafa. Kel adamangidwa nakaonera kubwalo la milandu. Kubwaloko adamupeza Kel olakwa. Desire adali kubwalo komweko. akumvetsera ndi kuona zonse zomwe zimachitika adalira mwana wamkazi zonsezi kuyambira pobaya njonda ija sizidachitike ayi adali maganizo a kel chabe kel adali chilili osasuntha osaphethira mtima wake udali wodzadza ndi mkwiyo koma nanga akadatani adaphana maso ndi desire nataya mpeni omwe udali m'manja mwake natembenuka nkulowa mu mdima desire adatsegula chitseko cha galimoto ya njonda ija kufuna kumulondola kel anthu aja samanama zatheradi m'misonzi ndikadafuna kuvomerezana nawo anthu aja amati anthu okondana kusiriritsa koma sinditha kutero kaphuleni mbatata